gịnị ka ọ bụ n'asụsụ Igbo ọrịa zoro ezo infection infection n'asụsụ Igbo bụ arịkwa ma ịkpọ ya ọrịa arịkwa gịnị bụ 5000 n'asụsụ Igbo gbanwee 5000 n'asụsụ Igbo okay ụkporo ekpa ego ekpa ego ise eh?
Ụkporo ekpa ego ekpa ego ise. Ụkporo ekpa ego ekpa ego ise. Ị bụ onye ebee Izzi Ikwo Ezza?
Abụ m onye Ikwo. Onye Ikwo. Biko, ọ bụrọ asụsụ Ikwo. Igbo ka anyị na-asụ Central Igbo. Nya Igbo izugbe. Nya nwa ka ị ga-asụ. Ihe ị sụkwa kịta bụkwa Igbo mana o nwere ebe a ga-ezije ihe ejije a ọ bụrọ onye ọbụla ga-aghọta ihe ị na-ekwu. Gịnị bụ 5000 n'asụsụ Igbo? Gbanwee ya n'asụsụ Igbo, lie m ego.
N'asụsụ Igbo. Igbo izugbe, gbanwee n'Igbo izugbe 5000. 5000.
Okay.
ọ tara amụ afọ nne m aka emọ emọ m jụọ gị ọzọ
cherekwa cherekwa ka m bịa
kedu ihe a na-akpọ infection n'asụsụ igbo ọ bụrọ gị ka m na-ajụ nke i wetabeghị ọnụ gị eh? ị sị igbo bụ anyị kpọrọ infection arịkwa arịkwa maọbụ kpọọ ya ọrịa arịkwa gịnị ka ndị igbo bụ anyị na-akpọ tomato gịnị bụ tomato n'asụsụ igbo

otubo ị mụtago ugbu a gịnị bụ gịnị bụ estate n'asụsụ Igbo
estate estate amarọ m na ya mụmụ na ịtụ mgbach estate bụ ọba ụnọ makwana ị kpọọ ya ala na ụnọ ọba ụnọ ma ala na ụnọ gịnị ka igbo bụ anyị na-akpọ star gịnị bụ star n'asụsụ igbo
ugegbe
ugegbe ị na-enweta onye a na-ekwu ife a Ị sị na star bụ gịnị? Star bụ na ugegbe na ihe na ihe na blink. Ee, eh, ọ sị na star bụ ugegbe ihe na-eme gịnị? Na blink na blink. Ezigbo onye Igbo.
Ngwa ka m kọwaa m kuzielụ gị aka e melụ ya. A bịa na nke mbụ star n'asụsụ Igbo bụ kpakpando. Ok, kpakpando. Ị nụbela ebe e kwuru ya mbụ? Ok, ee eh, ee. Eh, watermelon gịnị bụ watermelon n'asụsụ Igbo uche ga-adịkwa ya gịnị bụ watermelon n'asụsụ Igbo amarọ you be mumu mana ị chọọ ịma ya nyegodu m ego m ọ satarọ ya ngwa bịa nso ka m kuzielu gị watermelon n'asụsụ Igbo bụ ife ndị be anyị na-akpọ um, anyụ mmiri anyụ mmiri anyụ mmiri gịnị ka a na-akpọ pawpaw n'asụsụ Igbo pawpaw nwanne mana ị gwara ndị anụ ife ebe a pawpaw bụ ife ndị be anyị kpọrọ ọkwụrụ ezi Igbo be anyị kpọrọ ya ọkwụrụ ezi ekene m unu gịnị ka a na-akpọ weather n'asụsụ Igbo ị na-eketa efu na chi ejiwego gịnị bụ weather n'asụsụ Igbo ụbọchị 70 years old man then tiagasa ihe ndị Igbo be anyị na-akpọ weather bụ ihu igwe ihu ilu ya ilu ilu igwe kedu ihe ndị Igbo be anyị na-akpọ tomato tomato e ji esi nri gịnị bụ tomato n'asụsụ Igbo
tomato amarọ m nke a n'asụsụ Igbo 70 years old man ife ndị be anyị kpọ tomato bụ otubo ala otubo ala nya otubo otubo ala eh, bụ tomato n'asụsụ Igbo ị mụtago ngwa daalụ gee ntị m jụọ gị ajụjụ a ma ị satara ma ị satarọ ya ị nọ n'uru ị sata i jide ego a ị satakwana ya m kuzielu gị ya m nawa ajụjụ ịbụọ ka m ga-ajụ gị ọ bụrụ ị sata ofu anyị kee ya ịbụọ ị sata fa ịbụọ jide ego a ọ gawa n'ilu eh. gịnị ka ndị Igbo be anyị na-akpọ gịnị bụ star

Needle, gịnị bụ needle n'asụsụ Igbo? Needle. Amarọ m, amarọ m needle. Kedu ihe ndị Igbo be anyị na-akpọ worm na-ata mmadụ n'afọ worm? Gịnị bụ worm n'asụsụ Igbo? Ị marọ mana ị chọkwa ịma ngwa nye m ego m o nwerọ nke ị sata gịnị na gịnị ka m jụrụ gị eh? gịnị na gịnị ka m jụrụ gị needle na worm needle bụ ihe ndị be anyị na-akpọ ntụtụ ntụtụ ọ ya bụ needle n'asụsụ igbo worm bụ okpo okpo kwuo ya okpo okpo gbaa mbọ na-asụ igbo na igbo na-enye ọbara ekene m gị daalụ nwanne sụbakwa igbo unu sụbakwa igbo ah. diọkpa sụbakwa igbo nwanne